ụmụnne m daalụnụ o m ife na awụ mee ife wee bidokwa na-eme ọ maka ọ wụ n'ọnụ oyibo ife a ya-akpọ ya encouragement m nwere na oge etebeghị aka ụfọdụ ndị ọzụbụlụ ibe m a ya-akpọ ya na ọ ha wụ ndị pillars ọzụbụlụ ha so na ọ bụdụ sọsọ ha mana ha so na pillars ọzụbụlụ fụlụ na okwu m na-ekwu maka omenala na ọ ya-aba uru wee sị m bịa so na m atụ ero ọ nya ka m ji wee obi ji wee sie m ike na ihe anyị na-ekwu na o nwere ndị na-afụ ya na anyị ada ekwu ka anyị wee genuo ma ọ ka anyị wee chiwe igbo ma ọ ka anyị wee lidiwe igbo na ihe anyị na-ekwu ọ wụ ka ọ bara igbo ka ọ bara mbara ife m chọrọ ikwu maka ya n'ụtụtụ a wụ in fact ọkwa ka m chọrọ ịma ndị igbo ife a na-akpọ ife a anyị na-akpọ ịgba odibo anyị mechaziere kpọwa ịgba bọị anyị amadụ value ye maka na anyị ataghị afụfụ wee nweta ife o yiri ebe a na-akpọ ana igbo ọ chukwu nyere anyị ya mana m ma ekwudụ etu chukwu si nye anyị ya na ife o ji wee nye anyị ya na vidiyo nke a m ma ekwukwe na vidiyo ọzọ maka na anyị ataghị afụfụ wee nwee ịgba odibo nke a na-akpọ ịgba bọyị ya kpata na anyị amaghị value ya o wee na-efu o wee na-ana but ndị igbo ibe m ọ bụọkwanụ ndị igbo ndị jere gụọ akwụkwọ na amerịka na uk na unn ọ bụọkwanụ ha zọrọ igbo ndị zọrọ igbo wu ndị jee gbaa bọị ọ ndị a zọrọ igbo ọ ndị a mere na by 1970 enweghị onye igbo nweziri afụ ọ ndị ahụ gbara bọị gbasasịkwara naijiria ebe niile ahụ e si gburu igbo wee bata na igbo bidosia ụfọdụ bido ịkwa truck ụfọdụ meghesịrị kiosk ụfọdụ o nwee ihe ha arụwa ha after two two years ha bidokwa kpọwa ụmụnne ha odibo bọị ahụ bụ ihe zọrọ Igbo ọ wọdụ o jere Cambridge o jere Oxford o jere London ọbọdụ ndị a mana gịnị na-eme ịgba bọị ahụ ịgba odibo ahụ taa ọ na-ana ana ndị igbo nọ na Facebook nụzie na a na-study ya na Harvard ha amanisiwe enu ebe e kwesịrị godoro ịdị na-study ya wụ na Nkwọ Nnewi ka Harvard ya abịa wee study ya n'Orie Akpụ Ọzụbụlụ n'Otu Ọnịcha ebe ahụ ka a ya amụtakwu ya ọfụma ọ wụkwa na o doha anyị anya na ọ ndị a zọrọ anyị ka m kwukwa ọzọ ya onye ọbụna rugo 20 years ya aghọtazi ihe na-aga o nwere ụmụnne anyị ndị si outside okirikiri Ọzụbụlụ Nnewi Ihiala Ọraifite nya that area ị ma na area bu ụzọ wee zụwa afịa ndị si outside it aka esichadịghị ike etu o si wee si ndị si okirikiri a m kpọrọ afa ka e si wee kwanitekwa ha mee ha ive ndị oyibo na-akpọ empower mee ego dịkwa ha n'aka ọ na e ji ekpọ ha odibo kpọọ ha bọị after 7 years esetụlsịa ha ọ nya wụ na ego ahụ agbasaa maka Igbo ada akpọ ife ha nwere ife mgbe ndị igbo ya value ịgba bọị a bụ ọ wụ na ndị China emegide ife mụtie onye igbo esendizie nwa ya to China o je mụọ ka e si agba bọị mana ife m ji ama ọkwa a wụ na enwena ndị m fụrụ nwere uche na-ege ntị like ndị a kpọrọ m bịa so na-atụ ero etu obodo anyị oke obodo Chineke nyere anyị Ọzụbụlụ ya esi dị mma na nkwurịta ụdị ife a na ha ya eji wee kpọrọ ife ife dịka ụmụnne m tiri m n'otu ahụ o ruo ife dịka oge ahụ Ọzụbụlụ ji agbakọsị kwuo na ihe a chọrọ ịkpa n'ahọ nke a wụ ka a ka a ya esi hazisi eh, ịgba bọyị anyị ịgba odibo a ka ọ ghara ịnwụ ọnwụ nọ na nwa bọyị bịa ọ na-emewuzi ọga wụ na ọga bịa ọ na-emewu nwa bọyị kedu ihe a ya eme wee wepụsị aka enwe n'ofe ka m gwakwa ha nke bụ eziokwu onye jere bọị nọọ 7 years oge Igbo wụ Igbo oge igbo ma nsọ oge igbo na-eme omenana kakwụ na onye je the best university in the world wee dị prepared to succeed Louis Carter Ọnwụgbenu nke Nnewi sị na onye kụziri ụzọ business wụ Ibeto kee ka o si kụziri ya ọ bọị ka o kụziri ya ọ gbara ya bọị si kpọzie ya afa Innocent ọ gba bọị ọ sọsọ through ịgba bọị ka onye nna ewe ogbere kemgbe ogbeghị mgbere kemgbe ya eji dụkwa ka Sir Louis ee eh, Sir Louis odumegwu ojukwu and ọ sọsọ igbo nwere ya and ada ama na ama nna akpọkwara ya afọ ebe o si ụnụ ma na igbo nwere ndị mkposa o nwere ndị igbo eziokwu na-asa afọ ndị igbo si Israel ịgba bọị 7 years a ọ dị na baịbụl o nwedu mba ndị ọzọ nwere ya sọsọ ndị nwere ya wụ ndị si Israel sọsọ ndị ya-ama ife wụ ịgba bọị a wụ ndị juu na ndị ndị juu ndị ọzọ a na-akpọ samaritan na karaites sọsọ ha na igbo nwere ya ọ bụghị etu nke a dị na baịbụl dụ ka nke mba ndị ọzọ si adị ị wụrụ onye Lebanese wụrụ onye Chinese o nwee onye Chinese nwere nnukwu kọmpanị ị join ya ọrụ ka ya ada arụrụ ya ya ọka ya ada arụrụ ya o nwee the obligation na after seven years o duo gị ụlọ ọ sọsọ na baịbụl ka ị ya-agụta ya o nwee nwanne gị aka esighị ike ọ bịa be gị ọ nọ 7 years gị agbabakwọna ya aka gị duo ya ụlọ ọfụma na baịbụl ka ọ dị ife m ji ekwu ya na m ma na o nwere ndị igbo ọ na-afụ ụfụ na e kwute na ndị igbo si Izrel ihe o ji afụ ha ụfụ wụ na ọ bụghị ofu onye ndị ha na-worship wụ ndị mee nya wụ research prove wee mana anyị ejido maka ndị a na-akpọ hibru ndị na hibru language ife a na-akpọ ha wụ erev rav nya ndị mkposa anyị ejido ma ha maka ha wee kwụsị ikwu eziokwu ya bụ igbo anyị echukwabe anyị echukwana ya ọzọ ọ bụ mba ndị ọzọ anata ihe dịka oge ahụ eji anatasị ụlọ e sitie down mee conference mara etu a ga-esi dozisi ụfọdụ ife anyị nwere karị gold and diamond ife dịka omenala a na-akpọ ịgba bọị ma ịgba odibo ọ karị gold and diamond tupu m bịa Amerịka ana m eche that ụnọ na street ya dụ paved with gold ife kpatara na ndị Igbo abịabụghị oge gboo na onye gbachaa bọị jebe Ọnịcha o rijuo nke bụ afọ and ihe kpatara ụmụaka ji ju mba enweghịzi isi na na-ebigheri aka ebe ahụ wụ na ịgba bọị ahụ nara ọ wụkwa na e bidoghị n'oge nsogbu ga-adịkwanụ ka ọ dịgodu